n bɛ bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ mɔgɔ caman ka laɲini tun ye kalanko ye an tun ye walanda fɔlɔ kɛ walanda fɔlɔ n'o ye bamanankan siginidenw ye bamanankan siginidenw mugan ni wolonwula de don ɔ minnu ye tubabukan kalan olu kɔni caman b'a kɛ ko mugan ni wɔɔrɔ parce que u b'a fɔ ko les 26 lettres tubabukan na mugan ni wɔɔrɔ don nka bamanankan na an bɛna o de ɲɛfɔ o de ye mugan ni wolonwula ye a mugan ni wolonwula a

se te u we ye ze o tuma mugan ni wolonwula in na n tun ye tiiri ci dɔw kɔrɔ a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko tiiri in ye siginiden dɔw ye tiiri ninnu tɛ siginiden dɔw ye n ye tiiri ninnu eh, bila u kunna ka da eh, sababu dɔ de kan o tuma tiiri bɛ minnu kɔrɔ olu de ye dafalenw ye a bɛ fɔ olu de ma bamanankan na dafalenw ka d'a kan n'i bɛ fɛ ka sɛbɛnni kɛ walasa i ka sɛbɛnni ka se ka kalan dafalen ale de bɛ fara sɛbɛnni kan k'a kalan o tuma ale ye wolonwula de ye o wolonwula n ye olu sɛbɛn fana u dama yan n'o ye a e ɛ i o ɔ u nin wolonwula in de ye dafalenw ye o tuma a mugan tɔ bɛɛ lajɛlen o bɛɛ ye dafataw ye a bɛ fɔ olu de ma ko dafataw o tuma bɛɛ k'i hakili to o yɔrɔ la o tuma n'an tilal'o la sisan an ye ee, fɛn dɔw sɛbɛn yan an ye siginiden naani sɛbɛn yan siginiden naani min ni mɔgɔ min ye tubabukan kalan olu bɛna a ye a b'o dabali ban dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko trois yɛlɛmalen dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko o tuma e bɛ ka trois yɛlɛmalen ale bɛ fɔ cogo di o tuma trois yɛlɛmalen ale de ye ɛ ye o tuma min i b'a fɔ ko ne don nka a sen bɛ duguma k'a gɔlɔn i n'a fɔ walasɔni b'a a sen ɲɛfɛ a b'a sen kɔfɛ wala o tuma a bɛ fɔ o de ma ko ɲe o tuma dɔ bɛ yen o fana ye a ɲɔgɔnna ye mais ale ta bɛ taa kɔfɛ a bɛ fɔ ale ma ko ŋe o tuma min bɛ yen n'u b'a fɔ ko se yɛlɛma de ka se yɛlɛma kunjugu kan a bɛ fɔ ale ma de ko ɔ ka d'a kan tubabukan na i bɛ taa sɔrɔ an mago bɛ kumakan dɔw la nka olu tɛ sɔrɔ tubabukan kɔnɔ o de kama u ye nin siginiden ninnu kɛrɛnkɛrɛn walasa an ka kan fana a bɛ se ka ɲɛfɔ ka ɲɛ cogo min na o tuma n'an bɔra yen fana an ye siginiden dama dama jateminɛ siginiden minnu u bɛ sɛbɛn i n'a fɔ tubabukan b'a sɛbɛn cogo min nka i bɛ taa sɔrɔ a fɔcogo ani tubabukan fɔcogo tɛ kelen ye o siginiden ninnu de filɛ nin ye ce b'a la ce faransɛ la u b'a fɔ nin ma ko se nka bamanankan na ce de don i n'a fɔ n'an ko cɛ i b'a dɔn cɛ a bɛ sɛbɛn ten de nka mɔgɔ caman bɛ yen n'olu ye tubabukan de kalan n'u ma bamanankan kalan olu hakili la ko nin ye sɛ de ye alors que nin ye cɛ de ye sani i k'a sɛbɛn ko cɛ t h i ɛ i b'a sɛbɛn dɔrɔn se ɛ o tuma bamanankan na ce ani ɛ o de ye cɛ ye o tuma n'an bɔra se la an bɛ taa e la e la fɔcogo min b'ale ni tubabukan fɔcogo bɔ ɲɔgɔn na i bɛ t'a sɔrɔ tubabukan na tuma dɔ la fugulanin bɛ sigi a kunna walima an bɛ to ka fɛngɛ dɔ an bɛ to ka taamasiyɛn dɔ bila ka taa kinin fɛ tuma dɔ la an bɛ taamasiyɛn dɔ sama ka na numan fɛ o bɛ tubabukan fɔcogo e yɛlɛma a b'a kɛ ɛ e o bɛ ɛ fɔcogo wɛrɛ la o kɔrɔ ye an dun ka an dun ta la e de don e mana yɔrɔ o yɔrɔ e de don fɔcogo wɛrɛ t'a la taamasiyɛn tɛ bila a kan k'a fɔcogo yɛlɛma o tuma n'an bɔra ge ge o ye fɔcogo ye min fɔcogo ni tubabukan ta tɛ kelen ye nka tuma dɔ la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka d'a kan tubabukan na sisan n'i ko eh, ga y'a dɔn n'i ko ga i b'a sɛbɛn ze a tubabukan na a bɛ se ka wele nin ma ga bamanankan fana la a bɛ fɔ ko ga nka tuma dɔ la ni mɔgɔ bɛ eh, ge la bamanankan na i b'a sɛbɛn ze A ye ge ani e o ye ge ye nka tubabu kan na n'i bɛ ko i bɛ nin fɔ dɔrɔn a bɛ fɔ ko ze a fɔcogo bɛ yɛlɛma o tuma o b'a jira k'a fɔ ko lɛtiri o siginiden a fana fɔcogo ni tubabu kan fɔcogo tɛ kelen an ta fɔcogo kelen dɔrɔn de don fɛn i ɲɛ bɛ siginiden fɛn o fɛn na a bɛɛ n'a fɔcogo de don a ɲagami wɛrɛ t'a la tubabu kan de la i bɛ t'a sɔrɔ a fɔcogo ɲagami ɲagaminen don he fana ye o cogoya kelen ye munna he tuma dɔ la i b'a ye he ni tubabu kan he tɛ kelen ye ka d'a kan i b'a ye u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko has muet i bɛ t'a sɔrɔ has tuma dɔ la a tɛ kuma i b'a sɛbɛn de nka nafa t'a la a tɛ foyi fɔ nka n'i y'a ye an ka kan na dɔrɔn has i bɛ t'a sɔrɔ he a bɛ kuma de ni i far'a kan hi don ni o far'a kan ho don o tuma n'an taara je fana la o tuma nin ye je de ye nka tubabukan mɛnnaw b'a fɔ nin ma ko ji ji alors que bamanankan na je de don o tuma n'i bɛna ji sɛbɛn kan'a sɛbɛn ko kana i yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ ko i bɛna ji sɛbɛn nin cogo la dɛ i n'a fɔ nin kana i yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ i bɛna ji sɛbɛn ten nin ka ca kojugu i b'a sɛbɛn dɔrɔn ji i n'i ye ji sɛbɛn ka i sɛbɛn dɔrɔn a banna nin dɔrɔn nin de nin de ye ji ye ka d'a kan ale siginiden a bɛ fɔ nin ma ko je o tuma n'an bɔra o fana la an bɛna ere la ere la tuma dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ danfara fitinin de bɛ ale fana ni bamanankan ni ɲɔgɔn cɛ ni tubabukan don a bɛ fɔ ko re re re nka ni bamanankan don a bɛ fɔ de ko ere o tuma toujours i bɛ taa sɔrɔ bamanankan na sɛbɛnni min bɛ a kɔn misali la y'a dɔn n'an an ye kumakan minnu singa an b'a fɔ minnu ma kan singalenw fo mɔgɔw k'u janto o yɔrɔ la tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ ee, kan singa tubabuw bolo walima arabuw bolo o tuma n'a kɛra kan singalen ye sisan y'a dɔn ɔrɔbu y'a dɔn ni tubabukan don dɔrɔn u b'a sɛbɛn dɔrɔn ko ɔrɔbu ɔrɔbu ten mais fɛn tɛ sɛbɛn k'a fɔ ko walasa a ka kɛ ɔ mais ni bamanankan don ɔ de bɛ sɛbɛn ka sɔrɔ ka ere tugu ale la a bɛ n'a fɔ an tun ye misaliya dɔ di n'i ko aramata i bɛ a ra i t'a sɛbɛn ramata dɛ ka d'a kan an ka kan fɔcogo la a de bɛ fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na ni ere ye o de kama a fɔcogo ni tubabukan fɔcogo tɛ kelen ye se fana danfara min bɛ se fana ni tubabukan ta cɛ tubabukan na o bɛ fɔ nin ma ko s nka bamanankan na a bɛ fɔ ko se o tuma ni bamanankan na n'i ye nin ye yɔrɔ o yɔrɔ se de don a fɔcogo ye se de ye ni a tugura ko sa ni o tugura ko so nka tuma dɔ la ni tubabukan don ni i y'a don dafalen fila ni ɲɔgɔn cɛ an k'a fɔ o cogo la y'a dɔn sisan ni misali la ni n ko mu sa y'a dɔn n'i ye nin sɛbɛn ten mu sa i bɛ taa sɔrɔ tubabukan na u b'a fɔ de mu za nin bɛ kɛ za ye k'a sababu kɛ ee dafalen fila min bɛ a a a a la a bɛ dafalen fila min ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca a la fɛ o de b'a fɔcogo yɛlɛma ni tubabukan don fo i ka nin kɛ fila ye walasa a bɛ se ka se kumakan di nka bamanankan na a kelen dɔrɔn bɛ wasa tuma bɛɛ i mana a ye yɔrɔ o yɔrɔ fɔcogo wɛrɛ t'a la se de don n'i bɛna sise sɛbɛn i b'a sɛbɛn ten de si se a banna nin ye si se a banna se i bɛ i bɛ i bɛ se sɛbɛn i bɛ i sɛbɛn i bɛ se kɛ i bɛ i sɛbɛn i bɛ e sɛbɛn a banna k'a fɔ ko ka se kɛ fila ye k'a kɛ fɛn o t'a la nin ye u ye a fɔ nin ma ko u fɔcogo kelen sɛbɛncogo kelen a fɔcogo tɛ yɛlɛma nka tubabukan na i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ nin ma u nin kɔni fɔcogo ni tubabukan fɔcogo yɛrɛ tɛ kelen fan si fɛ tubabukan na u de don nka bamanankan na u de don nin fana we an bɛ nin fɔ we ka d'a kan ni a tugura a la wa ni o tugura a la wo ni dafalen fɛn o fɛn tugura a la a bɛ o kumakan de di nka i bɛ taa sɔrɔ ni tubabukan don tuma dɔ la a bɛ se ka fɔcogo yɛlɛma n'o de y'a to tuma dɔ la tubabukan na n'a fɔra ko ka we sɛbɛn i n'a fɔ watara i b'a ye u bɛ o de sɛbɛn u b'a kɛ ten e m'a ye wa u bɛ u bɛ o ye wa sɛbɛn ten de tuma dɔ tuma caman faransɛ la ka d'a kan tuma dɔw la nin ti we di o de kama tuma caman u bɛ u b'a sɛbɛn ten nka an ta la tuma bɛɛ b'a ye nin we nin de ye we ye ni a fara a kan wa n'i ye fɛn o fɛn tugu a kɔ a ti yɛlɛma o tuma i fana danfara min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ee ye bamanankan na an bɛ ka an bɛ ka walanda di bamanankan in de la a ye fɔ nin ma ko ye ye ye o ye in danfara bɛna don a ni tubabukan ta ni ɲɔgɔn cɛ waati jumɛn n'o tɛ i bɛ t'a sɔrɔ n'i ko ya ya i n'a fɔ n ye nin sɛbɛn yan cogo min na ya ya tubabukan na ya ya bamanankan na ya ya a ti yɛlɛma nka tuma dɔw la a bɛna yɛlɛma ni i ko misaliya la ali o ye tubabukan ta de ye ni n'i y'a ye ni ye kɛra i ye waati o waati a bila i kunna a tigi tɛ ka sɛbɛnni kɛ bamanankan na n'o tɛ bamanankan na i ye i bɛ nin sɛbɛn de ka tomini sigi a kunna o de ye i ye o tuma n'i ye nin ye fɛn o fɛn laban na o tɛ bamanankan ye bamanankan na nin tɛ se ka kɛ ali ye ali la i b'a sɛbɛn ni a li i bɛ i de kɛ yan ka nin bɔ a la o tuma o ye ninnu fɔcogo fana ye o tuma n'an tilala o fana la an tun ye misaliya kunkurunin dɔ di i t'a tigɛ an k'a kɛ a fila ye o bɛ an ka taa n'a ye ok an tun ye misaliya fitinin dɔ di aw ma yan ne tun ko n'i ye bamanankan ani faransɛ n'i y'a ta k'a lajɛ mun na an ko an ka bamanankan a ka nɔgɔ kojugu dɔnniya sɔrɔ ka d'a la kosɛbɛ a ko kɛnɛkanta de don a t'i n'a fɔ ko an bɛ k'a fɔ ko an ka kan de don a ka d'an ye o de kama an b'a fɛ a ka fɛn o tɛ nka fɛn min lafiya bɛ malidenw fɛ bi fɛn min n'a fɔra ko mali denmisɛnninw ka kalan kɛ u ka dɔnniya sɔrɔ teliya la yɔrɔnin kelen a bɛ sɔrɔ sira min fɛ an ka kan de don siga foyi t'o la mɔgɔ si kana i yɛrɛ sɛgɛn o la k'a fɔ ko i bɛ kuma wɛrɛ fɔ o la a fɛngɛ de filɛ nin ye a preuve de filɛ nin ye bamanankan na ne y'a sɛbɛn taa yɔrɔ nin ye waleya ye n'i ko taa faransɛ la a b'a fɔ ko le verbe o tuma taa in sisan i bɛ t'a sɔrɔ n y'a sɛbɛn yan n bɛ taa an bɛ ka baara kɛ taa in de ye i bɛ taa a bɛ taa an bɛ taa a bɛ taa u bɛ taa yan rɔ taa in foyi ma yɛlɛma a la i bɛ te sɛbɛn ka a fila tugu a la a ma yɛlɛma cogo si la nka ɔhɔn an dun ye nin kɛ aller an y'a kɛ igɛrɛki ye ɔ aller i n'a fɔ eh, a ye infinitiflama tubabukan na o de ye nin ye nka n'a bɛ fɔ a bɛna yɛlɛma yɛlɛma yɛlɛma yɛlɛma yɛlɛma fo e yɛrɛ dabali bɛ ban ale kelen min filɛ nin ye ale yɛrɛ kɛ je vais a yɛlɛmana tuguni ka kɛ tu vas a nana yɛlɛma tuguni il elle va hali nin va min nin va min ye kelen i bɛ taa sɔrɔ sɛbɛn cogo la se farala nin kan nka se tɛ nin na a yɛlɛmana a tilala ka na yɛlɛma tuguni nous allons a ye nin a ye nin fɔrɔmu bɛɛ bila a nana fɛngɛ wɛrɛ la lahalaya wɛrɛ la vous allez a y'a yɛlɛma tuguni ils elles vont a y'o fana yɛlɛma yɔrɔ yɛlɛmali kɛra fo siɲɛ joli kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula ka d'a kan a fɔlɔfɔlɔ in ta yɛrɛ o yɛrɛ ni tɔw si tɛ kelen ye u yɛlɛmali wolonwula k'a sɔrɔ an ta yɛlɛmali kelen a t'a la mɔgɔ b'a fɔ cogo di k'a fɔ ko olu fila dɔnniya bɛ se ka sɔrɔ cogoya kelen na o tɛ se ka kɛ o e mana nin dɔn don kelen n'a sɔrɔ e bɛna tile kelen de kɛ ka nin dɔn a bila e kunna i bɛ tile wolonwula de kɛ ka nin dɔn siga foyi t'o la ka d'a kan yɛlɛmali wolonwula i bɛ tile wolonwula de kɛ k'o dɔn o tuma e ye min dɔn tile kelen i bɛ tile wolonwula de kɛ o de y'a to an bɛ kalan kɛ sept ans u b'a fɔ ko sept ans fana kɔnɔ den tɛ se ka lɛtɛrɛ sɛbɛn a tɛ se k'o sɛbɛn o a tɛ se ka lɛtɛrɛ sɛbɛn ka d'a kan a kalanna cogo min na a y'a hakili ɲagami kojugu ale tun kan ka fɛn ta waati min na denmisɛnnin na an y'o de fɔ ni denmisɛnnin bɛ kalan daminɛ a kan ka kalan daminɛ a yɛrɛ fa kan de la o ka nɔgɔ o baara ka nɔgɔ a bolo n'a ye dɔnniya sɔrɔ hali san kelen san fila kɔfɛ ni walikan min ka d'a ye n'a b'a ta a b'a fɔ a b'o ta walikan an bɛ se ka tubabukan kɛ wali ni ko nana a ɲɛma an ka kan fɔlɔ bɛ kɛ bamanankan ye ni an faso kan bɛɛ tugura kɔ a bɛ se ka kɛ an bɛ tila ka tubabukan fara kan n'a ka d'an ye n'a a man d'an ye fana an b'a to yen nka kɔmi kan wɛrɛ kalanni o bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ o de y'a to an ko ko an tɛ walikan kɔnturu la an yɛrɛ bɛɛ ye walikan kalan ne y'a ne bɛ ka nin fɔ a ye sisan ne y'a kalan de nka mun na n y'a dɔn gɛlɛya dɔw de b'a la ne man k'o gɛlɛya dogo quoi yarɔ o ti jinɛmoriya ko tɛ a ko bɛ kɛnɛ de kan o tuma mɔgɔ n'i taara faransi université la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ bamanankan kalan an fana fɛ n'an ko an faransɛ kalan baasi t'a la nka a man ka kɛ an ka kan fɔlɔ de o de ye bulɔku ye n'a kɛra kan fɔlɔ ye dɔrɔn gɛlɛya de don parce que an ye o ye an b'a fɔ ko wa ekɔlidenw tɛ fɛn dɔn ekɔlidenw tɛ fɛn dɔn o ye bɛɛ dala kuma de ye nka mɔgɔ si t'i yɛrɛ ɲininka a kɛra kalanden somɔgɔw ye o a kɛra ekɔlikaramɔgɔw ye o a kɛra jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye o bɛɛ b'a dɔn nka mun na u tɛ fɛn dɔn an tɛ k'o fɔ n'o tɛ mun na o don na taw tun bɛ fɛn dɔn bi ta ninnu tun tɛ fɛn dɔn fɔlɔ ekɔliden tun bɛ fɔ bi taw tun tɛ fɛn dɔn ça veut dire que ko bɛ jigin ka taa fɛ niveau bɛ jigin ka taa fɛ ɔ ni niveau dun jiginna ka taa fɛ e bɛ k'a fɔ minnu tɛ fɛn dɔn bi sini olu de bɛna kɛ karamɔgɔ ye n'olu kɛra karamɔgɔ ye olu bɛna minnu kalan olu bɛna fɛn dɔn o tuma jamana bɛ tila ka di olu de ma o tuma n'an ka jamana to nin taabolo kan jamana tɔ an bɛ k'an jigi da fɛn o fɛn a si tɛ se ka ɲɛnabɔ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye basi foyi t'a la o de y'a to an bɛ kuma min fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye u ka fɛɛrɛ kɛ kanko in u k'a don kalansow kɔnɔ epi n bɛna fɛn kelen fɔ n b'a gɛlɛya dɔw b'a ɲininka u b'a fɔ o tuma an bɛ ka balikukalan de lafasa ne ko ayi an tɛ ka balikukalan lafasa k'o tuma an bɛ ka nko de lafasa n ko ayi an tɛ ka nko lafasa balikukalan o b'an ka kɛlɛ kɔnɔ nko o b'an ka kɛlɛ kɔnɔ ka da mun kan balikukalan o ye kalan de ye o tɛ kan ye o nko o ye sɛbɛnsun de ye o tɛ kan ye nko ye sɛbɛnsun ye o tɛ kan ye bamanankan ye kalan ye o tɛ kan ye an ka bazi bɛ kalan de kan kan de kan kan yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ sɛɛrɛ sunba kɔnɔ cogo min na sɛbɛnsun ni kalancogo ninnu olu bɛɛ ye ko wɛrɛ de o wa fana ni mɔgɔ ka kalan mɔgɔ ka kɛlɛ nafa tɛ se ka kɛ balikukalan lafasa fɛnkɛ ye o n ko balikukalan ni kalan ɲɛ sɔrɔla baliku bɛna a dɔn denmisɛnnin bɛna a dɔn ni kan donna fɛn kɔnɔ ka d'a kan ni ekɔliden somɔgɔ donna kilasi kɔnɔ sani a k'a fɔ e eh, anw ma kalan o ɛ eh, min bɛ ka fɔ a ka eh, a den welela ka na tabulo la a k'a fɔ n bɛ taa a bɛ taa n'a a ye taa in fɔ cogoya wɛrɛ la fa yɛrɛ b'a fɔ a ye nin tɛ fɔ ten a ma kalan mais a b'a dɔn parce que min bɛ ka fɔ a tulo b'a la o tuma kalan tun man kan ka kɛ jinɛmori ye fo ka se n ma kalan hali ni fɛn min fɔ i t'a mɛn ni i tɛ walikan de mɛn mɛ i ma kalan hali min mana fɔ i t'o mɛn o tɛ se ka kɛ o o tuma n'an b'a fɛ dɔrɔn kow ka sigi sen kan jamana ka lafiya jamana denw ka dɔnniya sɔrɔ a ɲɛma o ye an ka tɛmɛ ni an ka kanw ye o de kɔni ye fɛn ye